press briefing imene ili pano ndi yakuti kalonga sosola namba 9 akufuna ayankhuleko pa nkhani zimene atchefo komanso a paramount lundu anayankhula zokhudzana ndi ufumu wawo ndi zina zimene zachitikanso dzulo mpaka na lero zimene anthu ena akuyankhula ndipo iwowo akufuna afotokozere kuti nanunso mumvenso mbali yawo mu nthawi ino amene ndikuwongolera zimenezi kuchokera ku chifukwato cha Achewa pansi pa Kalonga Sosola Number 9, ndine Hon. Yasinta Chikaonda amene ndili mlembi wamkulu wa chifukwato cha Achewa. Pa nthawi ino ndikusiyeni m'manja mwa atolankhani, Kalonga, kuti ah, kufotokozera kwanu ku mtundu wa Amalawi kumveke bwino. Zikomo kwambiri. Ah, alembi akulu a Chifukwato cha Achewa kuti ndine Simon Kupitire Jeremani Kakome zoona ineyo ngati Kupitire Jeremani Kakome ndine mmodzi wakubanja la kalonga sosola amene makolo athu mu zaka zapita m'mbuyomu ah, adafikira malo ano Ah, gulu lathu la achewa litachoka ku drc ku zaire lidabwera lidzafika malo ano limene lidakhazikika litakhazikika mzaka zimenezo ah, tidatenga malo ano chifukwa cha ulimi tidatenga malo ano ngati kumaweta ziweto tidatenga malo ano polimbikitsanso chikhalidwe chimene makolo athu amachita itayamba kubwera Mitundu ina m'ma 18,000 idadzapeza mtundu wathu wa ife Achewa umene udabwera mu nthawi imeneyo ah, nudzagonjetsa Akafula chifukwa mu nthawi imeneyo kunoku kunali Akafula amene ah, samalima koma amadya nyama ndi zipatso ndiye mtundu wathu wa Achewa utabwera kuno udadzagonjetsa mtundu wa Akafula uh, ma 18000 ndi pamene padayamba kubwera mitundu ina ngati azungu amishoni angoni ndi mitundu ina uh, ayawo amene amankagwira akapolo ngati uh, gulu la mnenula ndiye atabwera kuno uh, mitundu yonseyo imene imabwera yachilendoyo idadzamba kulimbana ndi mtundu wathu uh, pansi pawo Kalonga Sosola ndi Kalonga Sosola 8 adaphedwira malo wano mwatipeza wano ah, mzaka za chaka cha 19 1863 ataphedwa Kalonga Sosola kuchokera nthawi imeneyo ah, basi mtundu wathu udabalalika ah utabalalika mtundu wathu tidabwerera ena tidabwerera ena adabalalika ena ali ku lilongwe ena ali ku kasungu ena ali ku chikwawa malawi yonse uh, tidachokera kuno ku mankhamba m'mbali mwa mtsinje wa nadzipulu ndiye lero uh, kalonga sosola namba 9 uh, ali pakati pa ntchito yotikusa ife achewa kutiyanjanitsa kutichotsa mantha amene tinali nawo ku mitundu ina ndiye uh, lero watiika malo amodzi ife achewa kuno ku malawi tidavomereza kunena kuti kalonga sosola namba 9 ndiye mfumu imene idziyang'anira achewa wonse kuno ku malawi achewa wonse kuno ku malawi ali pansi pa kalonga sosola namba 9 takulandirani kalonga kuno ku mankhamba kumudzi kwanu tithokoze kuti munabwera kudzalira nawo maliro komanso munabwera ku Ah, zikomo kwambiri your majesty kalonga sosola number 9 mfumu ya achewa onse muno malawi Ah, pano tili pano ndi pamanda pamene padagona mm, ma- ah, ah, kalonga sosola number 8 ndipo chiliza chikuoneka apachi ndi chiliza cha kalonga sosola namba 8 uh, chilombo mmene mukuchiona chithunzi ichi chimenechi ndi chizindikiro cha ufumu wa kalonga ufumu wa kalonga dzina loti kalonga ndi dzina la ulemu dzina la, la u- ufumu kapena kuti mtsogoleri wamkulu wochoka ku banja lalikulu la achewa onse kuchokera komwe kudali ku drc kuja kufikira kuno ku Malawi konse kumene anayenda kudzera chaku Tanzania kulowa kumpoto kwa dziko la Malawi kukafikira pano. Ndiye ndinene kuti mutu wa nkhani kuti tione kuti kodi a Paramount Chief Lundu komanso a Chefo akulimbana bwanji ndi Kalonga Sosola namba 9. Poyamba Ndisanalowe pa zimene ayankhula dzulo, mungodziwa pang'ono kuti kodi a Lundu ndi ndani komanso iwowa akuyandikira bwanji ndi ufumu wa Kalonga. Tikaona m'mabuku angapo, pali buku limene adalemba a Josiah Nthara komanso buku la a Prof. Juwayeyi. A Prof. Juwayeyi buku lawo latuluka 2020. Koma nthawi imeneyi ndiye kuti His Majesty Kalonga Sosola nambala 9 asanatulukire poyera anthunso a Malawi ngakhale Achewa asanadziwe za kubwera mfumu ya mtundu wa Achewa. Ndipo buku limeneli a Professor Juwayeyi sadangolilemba nayang'ana gawo lina loti wina ake akufuna mpando umenewu kapena udindo umenewu ayi. A Professor Juwayeyi sanali wokha anali ndi azungu osiyanasiyana chifukwa luso limene adawabweretsera pano a Professor Juwayeyi pa chizungu amati archae- archaeology kapena kuti digging history un- Mbiri ija imapezeka m'njira yokumba ndiye imene ija sinyengezedwa ayi koma imapherezerana ndi zolankhula za mtundu umenewo umene mukudziwa kuti pano ngati Mankhamba headquarters ya, ya, ya, ya ufumu wa Achewa akadalipobe monga mene tapezera a Sunyoku pa Kakhome komanso sali okha kuli midzi ina mbirimbiri akuluakulu amene akhazika kuno choka kalekale nthawi imene Kalonga Sosola anali pano ngati uh, mfumu ya Achewa onse. Ndiye akaphwi, a, a, alundu ndi a, a, adayendera limodzi ndi akaphwiti pakusamuka kwawo m'manja u, mwa kapena kuti mu ulemerero wa Kalonga Sosola. Nthawi imeneyo ndiye kuti a, alundu ndi akaphwiti posamuka pa headquarters kapena kuchoka m'manja mwa Kalonga adachoka ndi kudandaula konena kuti amadana ndi kufufuza maula a munthu amene akuchita za ufiti pamudzi kapena za khalidwe lolakwika limene Mulungu amadana nalo m'njira yodzera m'maula a mwavi. Mwavi ndi mankhwala amene amapatsidwa kwa anthu amene amaganiziridwa kapena amene amaganiziridwa kuti amenewo akhoza kukhala m'gulu lochita zachifwamba zinazake zosayenera pakati pa mtundu. Mtundu wa Chichewa umakhulupiriranso kwambiri Mulungu. N'chifukwa chake pakati pa Achewa palinso Amakewana amenenso amatsogolera kwambiri zachipembedzo. Amaombeza maula awo kudzera mu chipembedzo. kapenanso kuthira sembe koma a Phiri ndi amene kuchoka kale lomwe ku Zaire ku drc kufikira pano a Phiri ndi amene amatenga ulamuliro wa mtundu wa achewa onse ngati manthu wa achewa onse ndiye a Lundu na Kaphwiti adachoka nathawa mwavi nathawa mwavi ena pena pake timatchulaso dzina lina limene limapherezeranso mwavi omwewo. Ndiye tsopano, iwo aja adachoka kalekale moyambirira Undi asanasamuke. Pambuyo pake Undi adasamuka chifukwa chonena kuti iyeyo sadasangalale kuti ufumu wamumbwita. Ndiye tsopano a, a Lundu monga amene alankhulira dzana kwa atolankhani komanso ku mtundu wa Malawi, iwowo niona ngati kuti asempha chizimba pang'ono pa zifukwa zingapo. Chizimba choyamba akadayang'ana kuti kodi ufumu wa ukalonga amalowa ndi ndani kwenekwene, Komanso iwowo nthawi imene ayankhulira kuti akhoza kukhala wamkulu wa dziko lino la Malawi kwa achewa, kodi nthawi imeneyi iwo ayandikana bwanji ndi makolo wawo chifukwa si lundu woyamba pakati pa alundu amene adasamuka mmanja mwa kalonga ayi uyu ni lundu atabwera alundu azake ndiye tsopano iwo awa akadayang'ana kodi makolo wawo adatumikirapo ufumu wa kalonga nakhala kalonga amene na- na- mtsogoleri wa mtundu ayi Komanso ndinanena za Mfunda wa Aphiri kuti ndiwo amene amakhala atsogoleri a mtundu wonse wa Chichewa. Mtundu wa Chichewa umakhala ndi magulumagulu a anthu, pa Chizungu amati ma clan kapena timangoti mifunda, monga pali Abanda, pali Aphiri, pali Ambewe, pali Achulu. Ndiye Abanda ndi Aphiri amagawana ntchito zonena kuti Abanda akutenga za chipembedzo koma Aphiri amatenga za ulamuliro, pavute pasavute. Ndiye tsopano iwowo akadayang'ana zimenezo. Komanso pakati pa paka pankhani pankhani zimenezi iwo atidzidzimutsa kwambiri adzidzimutsa kalonga sosola komanso achewa onse amene amatsatira bwino mbiri ya achewa kuti iwowo a- a- alankhula bwanji zimenezi chifukwa iwowo dzina lawo likutchulidwa mu m- milandu imene adasuma achefu usumira kalonga sosola kuti sakuyenera kukhala mfumu iwo ali mgulu limenelo Ndipo nkhani imeneyo idatha gawo loyamba koma kukhala gawo lachiwiri. Gawo loyamba kalonga sosola number 9 ndi akubanja adapambana chifukwa chonena kuti fundo za Achefu ngati bungwe alibe fundo zokhwima, fundo zogwirika, fundo zoveka komanso zifukwa zokwanira zoti akhoza kulowerera kuvomereza kapena kukana ufumu wa ukalonga ngakhale ufumu wina uliwonse Ngakhale ufumu wa mudzi, chefu siikuyenera umakana kapena kuvomereza ufumu ayi. Ni bungwe limene imatumikira pakati pa mtundu wa chichewa. Ndiye tsopano koma chifukwa cha zilakolako zawo akuonetsetsa kuti gulu lija azilipititsa ku Zambia. Ayi mwini wake ufumu wa ukalonga ndi His Majesty Kalonga Sosola Number 9 amene walowa ufumu wa ufumu umenewu pa 22 November 2025 ndi amene tili naye pano. Ndipo pavute pasavute, ndiye tsopano tiyeni tipite kwa a, Undi Undi amene akuwatchula alundu kuti azipite amalawi kumeneko a- achewa azika a- azika ati utani ati kulambira kumeneko tikuona kuti ndi dyera lokhalokha limene kuchitika pali mafunso awiri atatu oti olemekezeka paramount chief atati atiyankhire bwinobwino kuti kodi kwa, lu- kwa undi kumeneko kwa gawa undiko Iwo amapita kodi? Kodi atapitako adaonako zotani? Pali zinthu zambiri zimene adaziona iwowo zokhoma za kumeneko zosavomereza kuti akhoza kukhala pakati pa mafumu olemekezeka pa mafumu onse ochokera kuno ku Malawi. Ndiye iwowo lero kungodzuka asanawo tisanaone mgwirizano wawo ndi gawa undi kuti obwera bwanji ndiye kumati ayi ayi ine wamkulu ndine kuno ku Malawi koma tiyeni ndizikutengerani ku Zambia pamenepo mpamene tadabwira. Ndiye tsopano popezeka kuti ngati ali nkhani ku court pa malamulo a ku court amati nkhani ikakhala ku court simuyikambakambanso ayi koma zotidabwitsa kuti akuzungulira uku ndi uku chimene chapangitsanso his majesty kalonga sosola namba 9 kuti aa nayenso akhoza yankhapo pang'ono kuti kodi alundu alowerera bwanji kodi chefu yalowerera bwanji ndiye tsopano pamenepa timvetse zonena kuti iwo sanayenera kubwera poyera nkukalankhula nkhani imeneyi ngati ali ndi mfundo zogwirika za ufumu wa kalonga kuti iwo ali mchilakolako ali ndi dovu loti akhoza kukhala pamene paja abweretse mfundo zawo ku khoti kumene iwo adatite- adatengera kalonga tione ngati ali maumboni ena onse ndinatchula mabuku anthu awiri okha pa mabuku ambiri amene amene amadziwa za mbiri yakale ya mitundu yosiyanasiyana adalemba mukayang'ana kuti mukayang'ane peji kapena kuti tsamba limene likukamba za u, a, lundu ndi kaphwiti ni tsamba limodzi, adendera limodzi amene zifukwa zake zimene nanena kuti amathawa mwavi. Ndiye tsopano undi ali ndi peji yake yake mapeji atatu awiri amene ali ukamba za mmene adachokera kuno kale kale pali kalonga mazula amene kalonga mazula adali kalonga nambala 4 pakati pa akalonga kuchoka pa mazizi kufika pa nthawi imeneyo kukhala pamodzi kugwirizana ndikuona kuti munthu woyenera kumuyika pa ufumu umenewu ndi ndani kalonga sosola namba 9 chifukwa ndi amene akuyenerera mabelewo ndiye tilipo ambiri koma amene akuyenerera pa udindowo ndi kalonga sosola namba 9 amene tili nawo pati tili nawo panowa amene tikuwakambira nkhaniyo cholinga chathu sitikulimbana ndi munthu sitikulimbana ndi boma koma ufumuwu ndi wakumagazi poti munthu nzodabwitsa kuti akabwere nkumalimbana nawo aa uwu ndi wakumagazi ndimati ndipemphe kwa amalawi kunena kuti musasokonekere musabalalike iyayi ufumuwu ndi wathu ndipo ulipo kulibe munthu amene angatilande zikomo kwambiri

Mchinji, malo osiyanasiyana dziko lonse la Malawi ndiye tonsefe ndikuti ogwirizana ndipo ndizomvetsa chisoni kuti anthu ena amayankhula zawo zawo zosamvetsetseka koma ifeyo ndife anthu achikondi ndife wokondana tonsefe tili pambuyo pa kalonga sosola namba 9 zikomo kwambiri mphamvu zake zogwira ntchito m'malawi muno chifukwa chake ife achibale ake a mitundu yosiyanasiyana timakhala naye pafupi chifukwa moyo wake ulibe mkwiyo, ali ndi moyo odekha komanso ali ndi nzeru zopambana. Ife akubanja kuphatikizana abale athu amadera osiyanasiyana titaona mwana olimba mtima ni ndani tinasankha Rafael Noah kukhala mtsogoleri waje wa kubanja wathu. komaso kuimira mtundu wa Malawi achewa ose ndiye tikudabwa achief iwo akanayang'ana ofesi yawo asayang'ane ofesi ya kalonga a sosola namba 9 ayi sizingatheke tingopemphaso kuti mulungu asosola awapatse mphamvu kuti zopsinja zimene zili kutsogolozi chifukwa ena sakuzindikira kuti sosola akubwera ndi zotani mwina aku- akuganiza kuti mwina sosola akubwera ndi zopondereza mafumu ayi sosola afuna achotse mafumu pa chipinjo akhale pa mtendere zikomo kwambiri ndifuna ndiyankhe poyamba zimene bungwe la chefo komanso a paramount chief lundu akuchita poyamba ndinene kuti bungwe la chefo poyambirira nkhani imene adakagwada ku court akanadikira kaye kuti apeze mayankho kuchokera kuja ku court osati iwowo odandaula iwowonso ndiye othamangiranso pa social media kuti mwina social media iwathandiza kuti look mmene zachitikira dzana muja kufika panopa alibebe mayankho koma ku court akayankhabe chifukwa iwo ngati amaganiza kuti akapita pa social media ndiye kuti mayankho apezeka yayi Apa ndi pongodziwitsa chimene tifuna kuchita. Chochita chili ndi iwowo a Chefo ndiye ife tikakumana ku court. Ife ma lawyer athu ali chile atiuze zonse zimene iwowo akhala akuchita pa msana pa Kalonga Gawa Undi. Kutenga ndalama za wanthu m'Malawi ndikumapititsa kuja ku Zambia opanda ma documents ena aliwonse. kukampatsa gawaundi, ndalama zimene amatenga kwa munthu osauka kuno kumidzi nkukapereka kumene kuja mu zaka 27. Zinthu zimenezi nzimene tikuzifuna komanso bungwe limeneli silipangidwa audit ngakhale ku CONGOMA kuti awapange audit sanganene alibe pepala lina lililonse zaka 27. Court akanadikira kaye kuti apeze mayankho kuchokera kuja ku court osati iwowo odandaula iwowoso ndiye othamangilaso pa social media kuti mwina social media iwathandiza kuti look mmene zachitikira dzana muja kufika panopa alibebe mayankho koma kukhoti akayankhabe chifukwa iwo ngati amaganiza kuti akapita pa social media ndiye kuti mayankho apezeka yayi apa ndipongodziwitsa chimene tifuna kuchita chochita chili ndi iwowo achefo ndiye ife tikakumana ku khoti ife maloya athu ali chile atiuze zonse zimene iwo akhala akuchita pamsana pa Kalonga Gawa Undi, kutenga ndalama za wanthu m'Malawi ndikumapititsa kuja ku Zambia wopanda ma documents ena aliwonse kukampatsa Gawa Undi. Ndalama zimene amatenga kwa munthu osauka kuno kumidzi nkukapereka kumene kuja mu zaka 27. Zinthu zimenezi nzimene tikuzifuna komanso bungwe limeneli silipangidwa audit ngakhale ku Kongoma kuti awapange audit sanganene alibe pepala lina lililonse zaka 27. Mwakuti iwowo milandu yawo imene anene kukayankha ku court njakuti kodi m'Malawi muno amachitamo chani? Kodi iwo ndi ma agent obera anthu, obera achewa mdziko muno kuti azikasiya ndalama ku Zambia akachoka kuno akafika pa, pa, pa, pa chipata apa azigawana kumaika mthumba? Iyayi, nthawi yawo ya Chefo yathera. Ine ndi Kalonga Sosola nambala 9 ndakozeka zonse kuthupi komanso kuuzimu. Zimenezi ndikunena chifukwa mwina amaona ngati akaona chifukwa choti imvi zisadamerere ngati mene agakhomo zamerera koma munthune ndi ndoda. kotero kuti ndiwachenjeze kumene aliko chimene achite iwowo aone mavuto awo amene ali nawo kucheko- kuchefoko chifukwa pano tikudikira kuti tikalowe mediationinso mmene zililimu sithekanso sitingakambe ndi anthu oti iwowo e, zolinga zawo nzongofuna kunyazitsa munthu apapa mediation singatheke even maloya anga ndawauza kuti ayi awa ndife tiye ti- tipite pa trial tikaye tikao- tikakumane maso ndi maso pa khoti kuti adziwe tsopano kuti Sosola uja ndi ndani zimenezo n'zimene ayenera kuti a Chefo azindikire ngati tikukamba za gule wamkulu kuti m'Malawi munomo akudya chipisi akugwirira azimayi akugumula nyumba za wanthu wopanda zifukwa um, gule wamkulu e, anyamata ena angochoka uko uko akaomba m- akaumba e, njerwa ayima mumsewu kumalanda ndalama wanthu zabwera ndi iwowo achefowo komanso iwowo achefowo ngati mafumu mdziko munomo apezeka kuti sakuyendera limodzi. Vuto ndi iwowo a Chefo. Ma TA mdziko muno ngakhale inu atolankhani ndi mboni yanga simungapeze ma TA ambiri akuyendera limodzi nkumasekererana ndi bodza. Amatha kupatsana mtunda zikavuta akuti usayendenso ndine. Aliyense aziyendera zake. Chefo ili pomwepo. Komanso mavuto amene akukhudza achewa mdziko muno zaka 21 uh, pa Mazengera kulibe ufumu. akungolimbana Chefo kuchoka mu mzinda wa Lilongwe ndi pafupifupi 18 km 20 km kufika pa, pa Mazengera pa Kalumba ofesi imodzi ma TA awiri wina akhoma wina akuyika loko wina akutenga mthiko kutsekula zikuchitika pa Mazengera Chefo ilipo tikachoka pamenepa tikupita kwa Mtema kwa Mtema almost 12 years kulibe ufumu kwa Chimutu pafupifupi 8 years kulibe ufumu zonsezi pansi pa ulamuliro wa kabungwe kameneka ka Chefo ndiye mmati mchenjeze kamene kapita ndi madzi mukasiye chifukwa kama- kamabwera ndi mafunde koma ukapeza kali pa- kali pa mchenga kakuyaniki- ka- ka- kakuwothera dzuwa ndiye iwowo asakhale bize ndi zoti alimbane ndi sosola kalonga namba 9 zimenezo sizitheka komanso ndimati ndinene pano a paramount athu alundu Chimene ayiwala ndi chinthu ichi, mwina kagulu aka kachefoka adziwa kuti nkhani yawo yapendekera, akufuna kugwiritsa ntchito Gawa Undi, koma zolembera zimene adalemba mu ma documents awo ku court tili nazo. Ndiye a Lundu afuna kuwagwetsera kuti ati azikhala ngati fumu ya Achewa ku Malawi kuno. Lundu adakanidwa kalekale, ndipo ingakhale kumene ali- kuli a Lundu uko akudziwa zimenezozo kuti adawakaniza kalekale ndiye popeza mwina chifukwa choti akudwaladwala sakudziwa chimene akuchita ndiye atha kuwatembenuza mmene angatembenuzire cholinga chonena kuti akhale ngati ali mbali yawo alundu ku Mkaika adachoka mwaliwiro mothamangitsidwa adafuna kuphedwa ku Mkaika mwina atolankhani simudziwa zimenezo kuchoka nthawi imeneyi adafuna kuphedwa ku Mkaika pothamangitsidwa mpaka lero a Lundu sanapiteko moti zimene akuti titha kupita koma Lundu sangapite ku Mkaika awo ndi mawu apa social media adachoka mwaliwiro kuja ku Zambia kuthamangitsidwa ndiye anthu ena amene muli busy ayi fumu ya achewa yayaye fumu ya achewa iyayi kawerengeni mabuku zimene ananena Kamuzu Banda ananena kuti Lundu ndi fumu ya Chikwawa ndi Nsanje kwa Amang'anja koma central region yonse ngakhale kuja ku Thyolo, Mulanje komanso kupita kuja ku eh, ne